Seo Ceist 12 ón bPáipéar Fiche Fiche Ceathair de Ardleibhéal Mata. Tá deich nóiméad againn chun an cheist seo a dhéanamh. Taispeántar na chéad trí phatrún i seicheamh thíos. Tá gach patrún comhdéanta de cearnóga bána agus de chearnóga scáthaithe. So we've patrún 1, 2 agus 3 ansin. Tarraing an ceathrú patrún sa seicheamh. So Déanann sé ciall an bosca seo a úsáid chun é seo a dhéanamh. So, tá taobh an bhosca ag éirí níos faide le bosca amháin agus muid ag dul ar aghaidh. So, tá cúig bosca ar taobh patrún uimhir a trí, so tá mé chun sé bhosca a úsáid ansin le haghaidh patrún uimhir a ceathair. Ba cheart go bhfuil peann luaidhe agus rialóir in úsáid dó seo. So, ansin is féidir liom na boscaí a dhathú isteach. So, sin an ceathrú patrún líonta. So, críochnaigh an tábla chun líon na cearnóg scáthaithe agus an líon iomlán de na gcearnóg sa seicheamh a thaispeáint. Bíodh do freagra don líne dheireanach i dtéarmaí N, áit a bhfuil N mar bhall de na huimhreacha aiceanta. So, na cearnóg atá scáthaithe. An dara phatrún ansin, tá cúig scáthaithe isteach agus tá ceathair fá cheathair so tá sé déag bosca ansin. An tríú ceann, tá sé scáthaithe isteach agus tá fiche cúig bosca san iomlán. Sa cheathrú ceann, agus tá sé déanta i gceart againn ansin, tá seacht scáthaithe isteach agus ansin, Tá 36 ann. Sa cúigiú patrún, ag dul ar aghaidh leis an patrún de na huimhreacha ansin, so we have ceathair, cúig, sé, seacht, beidh ocht sa cúigiú ceann agus beidh seacht bosca ar taobh an chearnóg so beidh 49 bosca san iomlán ansin. So ansin sa nú patrún, an rud atáimid ag déanamh chun an uimhir haon dó trí ceathair cúig a athrú go dtí ceathair cúig sé seacht ocht ná táimid ag cur móide a trí leis. So cúig móide a trí, sin cothrom le ocht, ceathair móide a trí, sin cothrom le seacht. So mar sin beidh sé N móide trí le haghaidh an Nú téarma, agus deireann sé N móide dó cearnaithe so déanann sé ciall le haghaidh an liosta de na huimhreacha ansin. An Chuid C, I patrún K is é an difríocht idir líon iomlán na gcearnóg agus líon na cearnóg scáthaithe ná 271. Taispeán go ciallaíonn sé go bhfuil K cearnaithe móide trí K móide haon cothrom le 271. So, tá mé chun cúpla focal a úsáid anseo ar dtús. So, líon iomlán, lúide, líon na cinn atá scáthaithe, cothrom le dhá chéad is a seachtó haon. So, anois, tá mé tar éis an abairt sin a bhriseadh síos ionas go bhfuil sé cineál meascán de théarmaí mata nó nodaireacht mata agus an, na focail atá in úsáid ansin agus anois is féidir liom na píosaí sin so an líon iomlán agus an líon atá scáthaithe a athrú isteach go dtí an mata ag dul i dtreo K cearnaithe móide trí K móide haon. So, má tá muid ag breathnú suas anseo, líon na cearnóg atá scáthaithe sin N móide trí agus ansin, líon iomlán na cearnóg is N móide 2 cearnaithe. So, an chéad difríocht atá ann ná, tá N in úsáid roimhe seo, so is féidir linn é sin a athrú go dtí K le haghaidh an patrún K. So, K móide 2 cearnaithe, lúide K móide 3 cothrom le 271. Anois, is féidir liom na lúibíní sin a iolrú amach. So, K móide 2 fá K móide 2. lúide K, agus tá mé chun lúibíní a chur timpeall air sin mar beidh sé lúide K, lúide 3 i gceann nóiméad. Tá an buntáiste agam anseo ar an ríomhaire go bhfuil mé in ann níos mó spás a chruthú sa bhosca ach caithfidh muid a bheith ag faire amach ar an méid spás atá againn sa fíor scrúdú. So, le na lúibíní iolraithe amach chuige, K fá K, sin K cearnaithe, K fá móide dó, móide dó fá K.

So, móide 1. So, tá sé díreach mar atá sé suas ansin. So, nuair is rud é go bhfuil abairt tugtha dúinn ar dtús agus ansin caithfidh muid é sin a athrú go dtí an chothromóid seo le K in úsáid, déanaigí é i céimeanna. Déan iarracht é a scríobh amach le focail agus b'fhéidir, an lúide ansin le haghaidh difríocht cothrom le 271. Ansin cuir isteach an nodaireacht mata le N agus ansin bhíomar in ann an K a úsáid. Tar éis é sin, táimid cúramach nuair atá tagann lúide suas ionas go bhfuil na lúibíní in úsáid againn ansin agus dá mba rud é go raibh botún déanta againn, bheadh, ba cheart go bhfuileamar in ann é sin a dheisiú mar tá an freagra againn agus ba cheart go bhfuil sé K cearnaithe. Fiú mar sin, d'fhág mé amach an cearnaithe so bhí mé in ann dul ar ais agus é sin a chur istigh ann. So ba cheart go bhfuil sé díreach mar atá sé suas ansin, K cearnaithe, móide trí K móide haon, cothrom le dhá chéad is a seachtó haon. Anois caithfimid an cothromóid sin a réiteach chun luach K a oibriú amach. So, tá cothromóid chearnach againn but tá mé chun é sin a athrú beagáinín mar atá móide 1, tá mé chun an 271 a chur ar an taobh eile leis, so beidh sé lúide 271. So, tá K cearnaithe, móide 3 K agus ansin lúide 270 againn. Beidh muid in ann triail a bhaint as fachtóirí a úsáid nó is féidir linn an formula, an lúide B formula a úsáid. So, bainfidh mé úsáid as an formula sin. Tá A an comhéifeacht K cearnaithe, so sin haon, B comhéifeacht K, so sin trí, agus C an téarma sin, lúide 270. So anois leis an formula sin in úsáid, we have X is cothrom le lúide B, móide lúide fréamh cearnach B cearnaithe lúide ceathair AC, gach rud thar 2A. Ní ba ceart go bhfuil aon formula in úsáid againn gan é a bheith scríofa síos ar an scrúdpháipéar. So lúide B, we have lúide 3, móide agus lúide B cearnaithe, lúide 4 fá A fá C agus ansin thar dó fá A so sin dó fá haon. Rachaidh mé ar aghaidh ag simpliú. Ag an bpointe seo beidh mé ag briseadh suas é chun na dhá freagra a fháil do X nó do K sa chás seo. So ceann amháin dóibh, tá mé ag tógáil lúide 3 móide fréamhchearnach 189 thar dó. Cuirfidh mé é sin ar fad isteach san áireamhán. Tabharfaidh sé sin 15 dom. Agus an freagra eile, Lúide 3, Lúide fréamh cearnach 1089, thar dó, agus tá K cothrom le Lúide 18. So, sa chás seo, táimid in ann glacadh le K. cothrom le 15, mar, i gcomhthéacs an ceist, táimid ag breathnú ar an patrún, an patrún K mar atá sé curtha suas ansin. So, ní féidir le K a bheith lúide 18 mar tá K téarma i patrún. So, tá K cothrom le 15 amháin. Agus sin é do cheist 12.